Dia dhaoibh go léir agus fáilte chuig mo vlog de mo shaol don seachtain? Conas a, conas a déarfai sin? Seachtain i mo shaol, trí Ghaeilge nó as Gaeilge, fiú má bhíonn sé sin i gceart. Díreach rinne mé mo ghruaig i ndiaidh cith agus tá gruaig catach agam, muna féidir leat é sin a fheiceáil, ach Ní chaithim é catach an chuid is mó den am mar bheadh a fhios agat más rud é go bhfuil gruaig catach agat ach is pian sa tóin é, chun an fhírinne a rá. An chuid is mó den am nuair a bhíonn tú ag iarraidh go mbeadh sé deas agus cuireann tú an-chuid iarracht ann ag caitheamh like dhá uair á eagrú agus ag iarraidh do ghruaig a bheith álainn, ní oibríonn sé duit. Agus ansin, lá cosúil le inniu, bhuel, tá a lán le déanamh agam inniu. De ghnáth, na laethanta nach bhfuil tú ag iarraidh nó is cuma leat conas a feiceann do ghruaig, feiceann sé go hálainn. So, sin cad a tharla inniu. Mar a dúras, is fís é seo de mo shaol, bhuel, seachtain i mo shaol mar an cúis gur thosaigh mé an físeán seo ná an seachtain seo ná mo lár téarma ón gcoláiste so cuireann siad ehm reading week air so seachtain léitheoireachta léitheora léitheoireachta seachtain na mm níl a fhios agam. lár-téarma, agus tá cúpla assignment agam le thosnú ach don chuid is mó táim just ag tógaint an seachtain seo i gcomhair briseadh agus chun bualadh le mo cairde agus cúpla de mo chuid céard é an focal i gcomhair? see seo an fadhb Seo ceann de na cúiseanna eile go rabhas ag iarraidh na físeáin seo a thosú agus a dhéanamh níos rialta mar níl go leor Gaeilge i mo shaol a thuilleadh. So, dúirt mé mo pod, mo fod, mo podchraoladh? mo podchraoladh, má bhíonn sé sin i gceart, más rud é gur d'éist aon duine dhíobh de sin, leis sin. Grá mór podchraoladh ach nílim tar éis ceann de na episodes a dhéanamh i bhfad, so just ná ná dul ag fiosrú é sin. But anyway, dúras i ceann de na episodes go raibh

má deineann sé sin ciall. Is rud ait é mar táim tar éis mo shaol oideachais ar fad a dhéanamh trí Ghaeilge roimh an choláiste. Tá aithne agam air sin agus is maith liom é sin agus is rud atá gnáth dom So nuair a thosaigh mé an coláiste bhí sé an-ait chun ar dtús cumarsáid a dhéanamh go rialta ní really le na mo chomhscoláirí ach le na múinteoirí nó na leachtóirí bhí sé chomh ait chun Béarla a labhairt leo gach lá. Now bhíos ag tógaint rang sa chéad bhliain, rang Gaeilge, ach níor choimeád mé é suas. Táim chomh feargach liom féin nár choimeád mé é suas mar bhíos i dhá aigne idir Gaeilge agus Béarla a choimeád mar ní rabhas ach in ann ceann amháin díobh a choimeád. Bhíos ag déanamh Gaeilge agus ag labhairt Gaeilge le ceann de mo leachtóirí agus le mo chomhscoláirí like dhá uair sa seachtain so bhí sé sin rud éigin ach anois nílim ag déanamh Gaeilge a thuilleadh so an t-aon am a bhím in ann mo chuid Gaeilge a úsáid nó a labhairt ná nuair atáim le mo dhá chailíní, mo dhá chairde, mo dhá dhlúthchairde mar a déarfá agus ehm déanann muid an-chuid iarracht chun Gaeilge a labhairt lena chéile mar Tá ceann de mo chairde ag déanamh Gaeilge ina cúrsa insa chéim a bhfuil sí a dhéanamh ach mo cara eile níl sise á dhéanamh. Tá sise cosúil liomsa, ní déanann sí Gaeilge sa choláiste. Déanann muid an-chuid iarracht an Ghaeilge a labhairt lena chéile nuair a bhfuilimid le chéile agus glaochanna agus rudaí cosúil leis sin ach. bhíomar ag labhairt faoi actually cúpla lá ó shin nuair a bhuaileamar le chéile. Is rud deacair é chun an Ghaeilge a labhairt nuair a bhfuil Béarla an saghas reflex, an céad reflex a bhfuil agat, mar dar ndóigh is Béarla ár. céad teanga ach tá Gaeilge cóngarach leis sin mar rinneamar staidéar air agus d'fhoghlaimíomar é agus muid sa bhunscoil so agus muid an-óg. So tá muidne i dtaithí ar ag labhairt Gaeilge lena chéile, ag labhairt Gaeilge go rialta ach ó ó an choláiste, bhuel not an choláiste, an meánscoil a chríochnú, Bíonn i bhfad níos lú Gaeilge á labhairt againn. Don chuid is mó don am, ní labhraíonn muid lenár chlann trí Ghaeilge. Níl mórán Gaeilge ag mo thuistí, ach tá lán-Ghaeilge ag mo dheartháir agus mo dheirfiúr. Ach mar a dúras cheana, just ní. téann muid chun é sin a dhéanamh ar dtús, téann muid díreach chuig an Béarla agus tá sé deacair uaireanta tú féin a chur in iúl, saghas bíonn balla ann ach ag rá é sin ar an lámh eile nuair a bhím ag labhairt le mo chairde trí Ghaeilge, uaireanta bíonn an balla sin ann ach you know, just téann tú thar, nó téann tú timpeall, nó faigheann tú focal nua nó slí difriúil chun rud éigin a rá, nó cuireann tú an Béarla isteach. Do you know, níl, ní rud deacair é, ní rud fíordheacair é, you know, is rud frustrach é ach is féidir leat bogadh tríd é sin ar aon nós. So nílim ag labhairt le, oh, tá an ghrian ag teacht amach, woo, thosaigh mé é seo agus bhí an ghrian amach and then chuaigh sé isteach. mm, scamall, slán, oh, but actually, ní féidir liom aon rud a fheiceáil, fiú le mo spéaclaí. Yeah. Táim tar éis an fís, físeán, níl fhios agam, seo a thosú chun just níos mó Gaeilge a labhairt agus tá mé ag iarraidh níos mó vloganna de mo shaol a dhéanamh trí Ghaeilge um, mar just braithním uaim mo chuid Gaeilge agus ní bhíonn mórán deis agam mar a dúras í a labhairt. Ach ar aon nós, so an plean don lá inniu ná. Ar dtús, ó mo Dhia! Tá sé fiche chun a haon. Wow! Sin leath den lá, conas a tharla é sin? Bhíos ag iarraidh éirí saghas luath ach bhíos fós ag iarraidh you know codladh isteach mar táim ar mo saghas laethanta saoire d'you know agus bhíos ag obair an deireadh seachtaine so bhíos ag obair inné agus an Satharn. So d'éirigh mé ag an naoi ceapam yeah. And then anois táim ag iarraidh bhíos ag iarraidh an bhlag seo a thosnú mar is bhlag i gcomhair an seachtain atá ann agus tá trí déag nóiméad taifeadta agam. Like seo an fadhb, just labhraím an iomarca, ní féidir liom mo ghob a dhúnadh. Freisin tá so tá cainéal YouTube agam agus TikTok i gcomhair leabhair, Stephanie's Leabharlann an t-ainm atá air. Is dócha, na t-aon daoine atá ag féachaint ar seo ná mo chairde ach ehm agus tá fhios acu cheana féin mar ní stopaim ag labhairt faoi uimhir a haon leabhair agus uimhir a dó mo ehm cuntaisí ar líne. inniu agus don chuid is mó den seachtain táim ag iarraidh físeanna cosúil leis an ceann seo a dhéanamh so vlogs a dhéanamh ach freisin táim ag iarraidh suí síos agus just sit down videos. Is é seo mo lár téarma, ní riamh bíonn an am seo agam mar mo am-chlár an semester seo. cac. Chomh holc. Chomh chomh holc like níl lá ar bith agam saor agus then bhím ag obair an deireadh seachtaine agus táim ag taisteal chuig mo choláiste so bíonn orm an bus a thógáil Ach tá carr agam! Fuaireas carr ach fós níl mo teastas tiomána agam agus mar sin ní bhíonn riamh aon am agam dom féin. So yeah tá go leor le déanamh agam an tseachtain seo agus go leor a bhfuilim ag iarraidh dhéanamh so mar a dúras bualadh le mo cairde ach chomh maith le sin mo físeanna a eagrú agus cúpla chinn a thaifead ionas go bhfuil siad agam i gcomhair like cúpla seachtain mar tá mé ag iarraidh iad a cur suas go rialta. Táim tar éis an fís seo a thaifead ar feadh 17 nóiméad. Dochreidte. Like mm dún do bhéal. So táim chun imeacht agus mo fís eile a dhéanamh chun agus labhairt ar feadh níos mó ama. Amárach, an plean ná, tá mé ag fáil m'ingne déanta, ná féach orthu actually, tá siad an-, an-fhada agus ní riamh ligim mo ingneacha chun fáil an-fhada ach tá mé ag iarraidh, bhris an ceann seo inné, like is cuma leat, but bhris an ceann seo inné agus tá mé ag iarraidh iad a fháil saghas an fad seo so táim ag fáil iad déanta amárach ag a haon a chlog ach roimhe sin táim ag bualadh le mo chara agus tá muid chun saghas caife nó seacláid te a fháil domsa so bheadh sé sin deas agus tá mo mham as obair so táim chun am a chaitheamh léi mar Bhuel, is é amárach ná Pancake Tuesday, níl 'fhios agam cad é sin as Gaeilge chomh maith. Máirt Pancóga? Máirt Pancóga? Is dócha. So, sin amárach agus ansin ar Dé Céadaoin, is Lá Fhéile Vailintín é. Is cuma liom! Ansin, an lá dár gcionn, is é breithlá mo mham é. Ach tá sí ag obair i gcomhair bhreithlá. So táim chun an lá a chaitheamh léi amárach. Táim chun imeacht. Feicfidh mé sibh, mm, is dócha ní inniu ach amárach. Sin gach rud. Slán! I just love it.

Dia dhíbh, a chairde. So, is é Dé Máirt inniu agus bhíos ag iarraidh saghas uasdátú a dhéanamh don vlog seo. Inniu ar maidin chuaigh mé chuig, á, caifé chomh gleoite agus chuaigh mé le mo chara agus bhí seacláid te agam agus bhí caife aici agus píosa cáca so bhí sé álainn agus i ndiaidh é sin chuaigh mé chun mo ingeacha a fháil déanta is féidir leat iad a fheiceáil ó anseo so fuair mé dubh agus réiltíní bheag i airgead airgead agus is aoibhinn liom iad feiceann siad cosúil le. yeah chaith mé an an lá ar fad sa chathair. Ar aon nós, ar aon nós, am, tá saghas haul beag agam, so chuaigh mé chuig Dunnes. So seo iad, ní féidir leat iad a fheiceáil fiú, ok. Sin na brístí, deireann siad Venice Beach, Pacific Coast Highway, U.S.A. orthu. An t-aon Venice Beach a bhfuil aithne agam air ná Venice Beach ó Lana Del Rey. geansaí a téann leis it's just na focail céanna ach deas! Cé chomh deas? Bhíos just ag iarraidh é sin a thaispeáint. Umm, níl aon nuacht eile agam. Amárach, níl aon pleananna agam, b'fhéidir go bhfuilim chun dul amach ag tiomáint le m'athair ach níl cliú dá laghad agam agus tá roinnt obair coláiste le déanamh agam so is dócha b'fhéidir amárach go bhfuilim chun tosnú ar é sin mar. tá a lán le dhéanamh agam ach táim ag úsáid an leithscéil nach bhfuilim in ann tosnú roimh a faighim mo ríomhaire nua ar an Aoine. Beidh mé in ann obair sin a dhéanamh. just nílim ag iarraidh. Táim ag iarraidh just mo leabhar a léamh agus just. mo físeán a thaifead agus just rudaí cosúil leis sin ach tá orm obair a dhéanamh, like tá orm obair a dhéanamh. Táim caithfidh mé imeacht mar tá mo dhinnéar críochnaithe. agus raic. So yeah, sin, sin gach rud i gcóir inniu. Feicfidh mé sibh amárach is dócha. Dia dhaoibh a chairde. Am so níor dhearna mé aon sórt uasdáta don vlog seo ar feadh like dhá lá. Am an ceann deireanach a bhí ann ná ar Dé Máirt ceapaim. Seo chomh olc like tá an vlog seo just i ngach áit. Ó an maith leat mo mo geansaí, deirann sé tabhair aire and then ar an cúl deirann sé tabhair aire duit féin. galánta. Is ó De Burca Designs ar Instagram agus an suíomh De Burca Designs ar aon nós. Ar Dé Máirt rinne mé uasdáta daoibh ach ar Dé Céadaoin ní dhearna mé faic, chun an fhírinne a rá. Chaith mé an lá ar fad sa bhaile ag léamh agus ag déanamh faic. Agus inné bhíos chun uasdáta a dhéanamh ach bhíos saghas trína chéile so níor dhearna mé ceann. Um, inné ní rabhas ag déanamh faic freisin ach chuaigh mé ag tiomáint le m'athair chuig Phort Láirge chun féachaint ar ríomhairí mar ar maidin um, cheannaigh mé ríomhaire bhuel, fuair mé é ar líne agus bhí sé i bhfad níos costasaí mar a bhíos ag iarraidh ach tá sé chun a bheith anseo maidin Dé Luain, is dócha, ar aon nós. So, inné chuaigh mé ag tiomáint agus bím an-neirbhíseach ag tiomáint agus nílim ró-mhaith aige fós. Agus fós níl mo teastas tiomána agam ach tá carr agam. So sin an rud a rinne mé inné agus nuair a tháinig mé abhaile bhíos comh tuirseach. Ach inniu tá cúpla rudaí le déanamh agam. Bhuel deirim cúpla rudaí ach an na t-aon rudaí a bhí orm a dhéanamh ná mo ríomhaire a fháil agus tá coinne agam ag an dochtúir. Táim chomh neirbhíseach like níl mé ag iarraidh dul so tá an coinne sin agam inniu ag a dó a chlog. Tá sé like leathuair tar éis a deich anois ach an plean a bhí ann ná dul chuig an choinne sin agus ansin i ndiaidh é sin dul chun mo ríomhaire a cheannach agus a thógaint abhaile. Ní raibh an plean chun an ríomhaire a fháil ar líne ach chuamar inné mar a dúras ag féachaint orthu agus ní raibh an ceann acu i bPort Láirge a bhí ag teastáil uaim, atá ag teastáil uaim. So fuair mé é ar líne. i gcomhair i bhfad níos mó airgid. Ar aon nós, sin an t-aon like, uasdátú a bhí bhíos ag iarraidh a dhéanamh, a bhfuil agam. Um, táim ag obair amárach agus Dé Domhnach agus ansin táim ar ais chuig an gcoláiste. Do you know what, is féidir liom just an físeán seo a dhúnadh anseo, ceapaim? Yeah. Mar níos déanaí is dócha go bhfuilim chun a bheith trína chéile arís agus an-tuirseach i ndiaidh mo choinne, so táim just chun an bhlag a dhúnadh anseo. Táim ag iarraidh níos mó físeán cosúil le seo agus níos mó bhlag do mo sheachtain trí Ghaeilge a dhéanamh so táim chun é sin a dhéanamh sa todhchaí. Níl fhios agam cathain ach tarlóidh sé, le cúnamh Dé. Feicfidh mé sibh go léir i mo chéad ceann eile. Pé am a bheidh sé sin, níl fhios agam, ná clue dá laghad agam cathain a bhfuilim chun fís i gcomhair an cainéil seo a dhéanamh arís ach yeah. Sin gach rud uaimse. Slán!